ụmụnne m ụmụnne m asị m ka m bịa jụọ unu sị ka eke ọnụ how do you see this season a lot of people e nwee ndị nọ n'akwa kịta o nwee ndị na-eri uju e nwee ndị bụ na by this time last year o luzuru di ya ma ọ na o luzuru nwa ya ma ọ na o luzuru nwunye ya ma ọ na o luzuru nne ya ma ọ na o luzuru nna ya ndị a ka m ji maka ha wee bịa ndị na-eri uju ndị na-abụ ọ bata mgbe o ruru krismas ebido ibe akwa na-asị kiri ihe na ha na-echeta na akwa ihe akwa merụ ha ha nwa ka m bịara ka m sị gị biko ọ bụrụ na o nweghị ihe merụ gị na dis sizin ihe mgbawa obi ana m asị gị biko kpofuo ekwena ka ihe mgbawa obi ahụ bụrụ ihe ị ga na-echeta ebe ndị ọzọ na-enwe aṅụrị ebe ndị ọzọ na-ete egwu ebe ndị ọzọ na-enwe aṅụrị ebe ndị ọzọ na-ete egwu ebe ndị ọzọ na-echeta fevọ ha ga-enweta gị nwa na onwe gị na-echeta na o nwere ihe mesiri gị ike n'oge dị otu a m wee na-asị gị biko ma jụwa ma jụa ma jụa onye na-ebe akwa biko ma jụa onye nọ n'iwe biko ma jụa ekwena ka ihe bụrụ achọghị m ka ọ bụrụ ihe ị ga-echeta achọrọ m ka ị cheta na oge kịta bụ oge kwesịrị ka i jiri wee kụziere ezinụlọ gị ihe yes maka eziokwu a na-asị na kristians anyị na-eselebreti krismas anyị na-eselebreti ọmụmụ ji- ọmụmụ a mụrụ jizọs kraịst ka ihe e ji wee anyị wee ji wee na-echeta ya bikos na jizọs kraịst bịa wepụta onwe ya wee nwụọrọ anyị ọnwụ wee nwụọrọ anyị this is our belief wee nwụọrọ anyị ọnwụ wee sikwa n'ime ọnwụ a wee binie wee na-ekpele anyị ekpele sị na ọ ga-adịla anyị na mma onye na-emere anyị ya ka anyị ji wee na-echeta ya na ọ bụ onye dị special ọ bụ onye anyị na-eto onye anyị ejiri egwu egwu ọ bụrụ na ị bụ onye ụdị vidiyo a na-ewe iwe biko o nwee ike ịhapụ vidiyo nke a chọọ ọzọ bụkwanụ na ị bụ onye na-alaiki vidiyo m ọ bụgodu na ọ na-ewe gị iwe mana ị na-atachi obi kirie ya a ga-emecha ị ga-afụ na ị ga-emecha ịlaiki vidiyo a ya ka m ji wee sị gị iwe ewena gị obi afụna gị ụfụ maka na krismas joy a na-enwe na krismas ọ bụrụ na ị na-ewe iwe i kposi iwe ọ ga-ewetelu gị fevọ wetelu gị udo wetelu gị ihe ọṅụ enekwasịna anya maka ihe megburu gị dị njọ tinye anya maka ihe ọma maka na itinye anya maka ihe ọma ya sị na ihe anyị ji ọnụ anyị kwue ka anyị na-afụ tinye anya maka ihe ihe ị ga-enweta amaka osinadị ị ga-anọ na be gị people abịa wụnyere gị rice ma ndị omenala na-eso wee na-aṅụrịkọta na krismas ma ndị na-ebi isi n'anị na-eso anyị na-erikọta na-aṅụrịkọta na krismas krismas bụ mgbe onye ọbụla season mmadụ niile ji aṅụrịkọta ị gaghị ama mgbe i ji wee nwewe aṅụrị ị gaghị ama because na ọ ihe aṅụrị ọ ihe na-enye ọṅụ n'obodo ọ ihe chineke chọọ and ka m gwa gị ị na-enwe ya bụ aṅụrị na-eri nri kpaa ezigbo agwa ya abụla mgbe ị ga-eje na club ṅụwa mmanya ṅụwa mmanya ṅụwa mmanya ị ṅụchazia mmanya buru ụmụ nwaanyị ma ọ bụrụ ụmụ nwoke emechazi ihe ga-emezi bụ anyị nụzie na mmadụ nwụrụ anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe e ji eni mmadụ anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe mmadụ ji anwụ anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe mmadụ ji enwe accident anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe mmadụ ji eburu ọrịa ọrịa obiri n'aja ọcha anyị achọrọ ka ihe dị otu a mee ọ ya ka anyị ji wee na-asị gị ihe niile ị na-eme saa anya gị anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe e ji emenye mmadụ nsi ị na-eli nri na igwe mmadụ anya gị mepee anya gị mepee imi gị kee nkwụcha maka na oge dị otu a ihe a na-eme jọrọ nnukwu njọ dịkwa o a na-emekwa ihe jọrọ nnukwu njọ uche gị dị ya